go háirithe rud éigin a dhéanamh le. agus an ba comóradh an focal ceart a chuimhniú ar a laghad. Ní i ndóigh bhrónach ná cúíl, dóigh a bheadh b'fhéidir spreagúil agus mar a deir sé féin, nuair a bheadh craic agus ceol agus spraoi ag baint leis. Tá sé ag toiseacht ar an seachtú lá fichead de mhí Mheán Fómhair, féile deiridh seachtaine atá ann, tá sé Dé hAoine, Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh. An chéad oíche beidh sé ar siúl ins an Amharclann i nGaoth Dobhair agus beidh bannaí cosúil le Huartan ag seinm ansin.
An tábhacht a bhaineann leis an bhféile seo i ndáiríre ná ceiliúradh a dhéanamh ar Rónán, gur chuir sé síolta agus go bhfuil rudaí ag fás anois agus beidh go fóill. Agus is léiriú é sin, is léiriú í an fhéile ar an tionchar a bhí ag Rónán agus atá ag Rónán agus a bheidh ag Rónán ar shaol na Gaeilge.
Beidh Bernadette McAliskey ansin leis an oscailt oifigiúil a dhéanamh agus beidh ceolchoirm ina dhiaidh. Agus níos moille ina dhiaidh sin beimid ag dul siar go dtí Teach Hiúdaí Beag, an áit a mbeidh tuilleadh ceoil,
Dé Sathairn ansin tá lá mór fada againn in Ionad Cois Locha Dhún Lúiche, áit a mbeidh Lá Teaghlaigh againn ag tús an lae. Beidh na rudaí uilig atá i nDún Lúiche ins an Ionad i nDún Lúiche. Beidh cead ag teaghlaigh dhul isteach agus úsáid a bhaint as na hacmhainní uilig atá ansin. Tá luath ar airne ar aghaidh go mbeidh Mairéad Ní Mhaonaigh agus Nia ag tabhairt grúpaí amach ar bhád ar an loch. fá choinne seisiún ceoil agus fosta beidh Brian Danny Minnie Ó Domhnaill ag tabhairt amach grúpa ar an loch. Beidh Doiminic Mac Giolla Bhríde ag déanamh rang ceoil, beidh rang damhsa ar fáil, beidh ranganna ealaín ann, beidh ceardlann teicneolaíochta ann, agus ansin i rith an lae beidh bannaí ceoil ag seinm, beidh leithéidí Ciarán Mac Fheidhlimidh, beidh ceoltóirí as an Ukraine, ceoltóirí as an Pholainn, beidh ceoltóirí áitiúil, beidh an Crannóg ansin. agus ansin beidh Cath na mBannaí againn. Agus ansin ar an phríomhstáitse tá Imlé agus tá Kíla 4, ag gabháil a bheith ag seinm, agus tá neart bannaí, tá b'fhéidir tríocha banna in iomlán ann i rith an deireadh seachtaine. Muid ag súil go mbeidh an chuid sin den chlár iontach tarraingteach do theaghlaigh. Is fear teaghlaigh a bhí in Rónán é féin ó thaobh mar mhac, mar dheartháir, mar chéile agus mar athair agus ba mhaith linn in ómós dó go mbeadh an bhéim sin uirthi.
Agus ansin ar an Domhnach beimid ar ais in Amharclann Ghaoth Dobhair an áit a mbeidh scannán Kneecap á thaispeáint agus beimid ag dul siar níos moille an lá sin, beimid ag dul siar go dtí Teach Hiúdaí Beag ar feadh an tráthnóna.
Beidh seó aonair ann le fear darbh ainm Michael McCaughan. Ina dhiaidh sin tá Súp an Domhnaigh i dTigh Hiúdaí againn áit a mbeimid ag ceol amach as Abair Amhrán. Ansin ins an Amharclann, Oíche Dhomhnaigh, beidh ceolchoirm mhór againn a chuireas deireadh leis an deireadh seachtaine. Beidh Eoghan Ó Ceannabháin agus Róisín Chambers, John Spillane ansin agus críochnóidh Na Fíréin an oíche sin. Bhí grá millteanach ag Rónán do achan rud Gaelach agus bhí dúil aige in aon duine a labhair focal amháin Gaeilge riamh ina shaol. Thug sé an Ghaeilge amach astu muna raibh acu ach cúpla focal. Mheall sé achan duine, óg agus sean. Táimid uilig ag iarraidh fanacht dílis, is dóiche, do na rudaí a bhí tábhachtach do Rónán, an chraic, an chomhluadar, an Ghaeilge, cé nach mbeidh sé linn, beidh sé linn i spiorad. Fáilte Mhé! Dúirt an Éire le Gaeil! Gaeilge Gael! Tá sin galánta! Tá sin galánta!